ngwa gee ntị wụchaa ntị gị nke ọma ụmụ anụmanụ ka anyị gụpụta ife nwanne anyị nwoke dere ebe a o dere na send direct message ọ na o dere na comment section aka m eji wee mee vidio ị fụ ya ọfụma but ngosi ebe ị nwere ike ị ga-afụ ya ọfụma ị fụrụ ya so ka m gụpụta ya ife o dere ebe a onye a abụrọ anụmanụ this nwanne anyị nwoke a abụrọ anụmanụ m ma agwa ị reason ife m o jiri bụ anụmanụ ọ sịrị ebe a i regret coming to this country i am only four months in this country but but if i see my opportunity i'm going back immediately ọ bụrọ anụmanụ this guy ka abụrọ anụmanụ ọ nọ barely four months o ka ọ ka batara ọ na-achọ ọ fụ opportunity na ya na-anachi back so but ihe m chọ ịgwa unu na ife m eji kpọ ya anụmanụ bụ na o nwere ihe ọ ma ọ ka esorọ unu lena odo na mmanụ unu enyegokwu ya left and right na na wafoyo na ndị ochie akụ elie na ndị na-ana iyi ọkwa ndị ụfọdụ na street na-ata afụ abịa bunye bia oche nna anyị na wafoyo ọkwa nwaanyị chọọ nwaanyị na ọkwa nwaanyị bụ ọrụ here ọkwa ife obodo nye chọọ nwaanyị na ya si jide nwaanyị ịmara ha fa ino ewere id obere oge nke ma ọcha akwụkwọ nye yi nke ma onye na-akụkwa ya enwekwa akwụkwọ o. onye na-akụ ili ife a enwekwa akwụkwọ ọ nọkwa na street ata afụ na-azụ nwa nwa anụmanụ nwaanyị a obodo ọ na-akpa afa dutelie plus nke ọ mụrụ na-abụrọkwa ụmụ ya o because na o nwelọ ka ihe esi ka o si ọ- ọ- o nwelọ ka o si bụ sọ ya nwa na-ala nwaanyị a ọ bụkwa nke ọ mụrụ ya ọ fụ n'anya abụrọkwa nwa ya nke ọ chịkwa wee bịa bịa ọ na-atakwa afụ na street na-azụ ya ọ chọọ ka onye a bịara ọfụụ na adịdị kuchie nwaanyị because nwaanyị ihe enweta chi na ụmụ nwaanyị ọbụla ị nweta n'obodo achị ụmụ ihe nwetara nke achịrọ na ụmụ ya enweta nke aka ya akpọfuru oyele fọwie ọ ndị befa na-akpọfu ha oyele ti ha afọ ime ha mụọ mụọ ịbụọ mụọ ịtọ before ha achọba unu oke mee ka eshọ na ala adago flat ihe niile ayọtọkoro pịtọ pịta abacha ejugogo ejugo n'ikpue before achọwa unu bụ ndị because a ma na unu enyerịta ego na unu bụ ụmụ anụmanụ na unu na-ewepụta ego when it comes for nwaanyị obodo so ị fụrụ onye anụ a dị barely four months wee na-asị ọ fụ opportunity mana ihe m chọ ịgwa ya bụ ama m opportunity ọ na-achọkwa o because for mụnwa ma ọ ya-afụ vidio a ihe m chọ ịgwa ya bụ ya were return ticket okay return ticket ya emego expire because ọ ha ya three months were ọ bụrụ na return ticket dị ya nachi ya azụ ọ bụkwa na ọ dịrọ nya kwuo na platform a sị na ọ chọrọ ego ticket o ji nachi ya azụ ka anyị tụọlụ ya ego ọ bụrụ na ị nwerọ mmadụ here na ị nwerọ mmadụ here nwere ike inye ya ego ije chọọ ebe ị ya efisi onwe ọhụ nye gị ego ibute afịa lebe ọ nwe mmadụ gị na bụ ihe chọọ ị na-eje lebe afịa afịa unu filu na afịa ka ị ya ele n'obodo wee survive ọ ka ihe ọzọ dị ka eme ị nwere aka ọrụ kedu ife ị nọ obodo eme ị nwere aka ọrụ asị kịta jee lebe ife na siti mee he ka ndị ka nri nwụọ ka ndị ka nri nwụọ melepụ ihe na si je kpọsị ihe na siti ya elelie ka ihe ọzọ dị ka ihe eme ị na-achọ opportunity wa ọzọ etinye iji egbe aga m na iwere nke a lie mego iwere nke a lie mego ịtagbuo onwe ya n'afụ n'obodo a ọzọ ha akpọnye gị nwaanyị ọzọ ha asị gị nke nwa hei na ịnweta nwaanyị kịta yuzuo id nye mee nke a mee nke ọtụ akwụkwọ mee nke nwa akwụkwọ ịmara atụ akwụkwọ ịtụtara ọnụ if that's agụ anyụcha ya anya ịghọtago so for me nsị gị chọọ ego tiketi mee akwụkwọ mee gbaa tiketi na nachigha back be anyị nabakwa ichekwa na-eche ọ bụrụ na ị nwere ego tiketi gwa m dee m na comment section ị nwere ego tiketi ka a tụọla ya ego tiketi ndị ala na ebe a ya esokwa atụ ego tiketi ọ bụrụ sọ m nwa ya atụ m nwa enwekwulọ ndị ala na ụmụ anụmanụ na ebe a ya eso m anyị tụkọ ego tiketi nye gị ka ị naba ugbu a ugbu a e, n'onu ndị imo state ịnaba kịta kịta na oge adịzịkwa igekwana ntị ihe onye ochie ya ekwu onye ochi ọbụla chọrọ ịgwa ya okwu neegodi ebido n'isi ya assess ya jụọ ya kee ebe ụnọ ya dị o bikwa na suburb jụọ ya kee ụnọ o bi na suburb ọ cutting e, space jụọ ya ma ma o nwekwe moto ọ na-anya ọ bụkwa moto eji azụ atụke jụọ ya kedu ebe shop ya dị kee ebe company ya dị ọ bụ ọkwa na ọ na-ele ọgwụ because ị na-ele ọgwụ enwere pụkwa achievement ọgwụ m na-asịkwa ha ya etinye na line ọgwụ ka ilewe ọgwụ ọkwa ịtachasị afụ ndị eke ilikata ilikata ilikata ilikata ile ma igwe iji azụ e, ndị ọgwụ nwa na-afụzi customer igwe ada ebezi ebe so ihe m na-achọ inye ya advice ịnachigha azụ ọ bụrụ na iji ego ijeje chọọ ihe ị ya agụ maybe ọ dịse ọ dịse kee ihe a na-akpọdị ha m atabikwuolu unu ile ebe a biko kenenu jee tụọ jeme it it student ya ọ dịs it student ịgụọ ya ọfụma malụ ife ị na-alụ ọ bụgo private company jee na-alụ before ha si jee chọta nwaanyị obodo nwere aka ọrụ fis begodo nwaanyị obodo because ha ncha niile na-asakagharị o nwe ife fa na-alụ

ịfugo na nwaanyị bụ ife dị easy nweta ọkwa gwa m na comment section kwa nwaanyị bụ ife dị easy nweta n'obodo a yes ị na-alakwali ibonibokwuru ibonibokwuru ịlago maybe threesome twosome foursome ịkpọrọ four bịa ọ sị do me as you do my sister do me as you do my sister i want to enjoy like my sister ị na-ala nwanne ya nwaanyị ị na-ayọ alọ ya nwaanyị ọ na-anụ sound ọ gwaghị obinye ozugbo sị bịa mee ihe ime nwanne nwaanyị ji enwe anwụrị the share so gwa m na comment section ma ọ bụ na idile dị na na ala anara apụ ibi fili na ibu ọkwa anụmanụ